am ndị be anyị ekene m ụnụ ọzọkwakwa onye ụnụ ka na-afụ ma na-anụ onu ya tata ka bụ m onwe m maazị Ifeanyi Nwosu o nwerọkwanụ ife ọzọ na-abụrọ ka m kene ụmụ Igbo ndị niile bụ ndị nke na-akwado ndị onye ije midia tụmadụ ndị anyị na ha malitere ya bụ njem ma n'obodo anyị bụ Naijiria ma na mba ofesi amaghị m ebe m ebido ebido kama a sị na onye gburu anụ ezi bọọlụ ya iru atọghị ya amụ na o jiri ụgwọ na ọ ya akwụ ya akwụ wee na-asị ụmụnne m daalụnụ etu unu si akwado m ana m ekwe unu nkwa na m agaghị agharịpụ unu ee a sịkwa na m otu onye olu a nalụ azụ bụ olu niile ka a nalụ ya bụ dịka unu jisiri ike na-akwado m malụnụ na onwe unu ka unu na-akwado maka site n'ike nke chineke onye ije midia ụnyaa na onye ije midia tata abụrọ ofu ana m ekwekwana unu nkwa na m anyị agaghị agharịpụ unu i nee anya ebe anyị nọ tata bụ n'obodo united arab emirates ya bụ na ngalaba nke dubai ka anyị ji ụgbọ ndị Air Peace wee wuchie ụgbọ ndị ọma wee bịa ka anyị malụ ka ụmụnne anyị nọ n'obodo a si wee nọdụ wee na-akpagharị na-afụ ka Chineke si welu welu ndị mmadụ na-alụ ọrụ dị egwu n'obodo a mana a gbadata be anyị amana ma sị na Chineke ji ndị nke nọ be anyị alụ ka ọ bụzi ekwensu ji ya alụ nke ọ bụla ọ bụ mana m n'isiokwu niile obi aṅụrị dị m n'obi wee sị ka m kene unu etu unu si akwado m malite n'oge mbụ anyị malitere njem a ọ dịka egwu dịka ụlọ mana tata anyị na-afụ agbago em ka o si gbata kwụrụ tata o nwere ofu onye ọrụ mụ na ya so wee wuchie obodo Dubai a na-akpọ David Oguru ya nwa bụ ofu onye n'ime ndị na-akpara anyị aka ya bụ one of the editors n'onu bekee o sorogo anyị bịa obodo a tata ekwenyere m n'eziokwu na ife ọ mụtagoro na anyị nọ Dubai taa na ife ọ mụtara n'izuụka gara aga abụrọzi ofu nke pụtara na ọ na-adịkwanụ mma a nọkata sị gosi mmadụ ife ka onye ahụ nwee ike na-ama ka e si wee nọdụ ee emm ọzọ bụrụ na m asị onye nyere onye nye ana m ekelekwa mmadụ ka sinetọ dr patrick ifeanyị ụba mgbe ụfọdụ o tinye aka ọ kpọrọ ndị mmadụ ndị ya eje uk ndị ya eje ebe dị etu a ndị ya eje ebe dị etu a anyị so na ndị ga rọshia ọ bụ eziokwu na ọtụtụ n'ime anyị na-ejebu ala bekee tupu ọ kpọrọ ndị ahụ wee gaba mana ụbọchị ọbụla ị pụrụ ala naijiria gaa obodo ọzọ ife dị mma ya abanye gị n'isi maka na e tinyere anyị n'isi na ana bekee sọsọ ife ọma ife ọma mana i tie isi baba ya ike gwụrụ mmadụ ya egbu onwe ekele ka m na-enye ụnụ wee na-asị ụnụ dịka ụnụ na-akwado anyị sọsọ igbo ka anyị ya na-asụrụ ụnụ ọ dị mkpa asụsụ anyị amaka ana m akụzi igbo

eji m n'aka na mgbe na-eteghị aka na ọtụtụ ndị mmadụ ga-agazi n'iru jee chọba ka ha ya esi wee ma ife a na-akpọ asụsụ Igbo maka na m o nwere mgbe ọ ya agbajuo dọlụ a fụ na onye bu igu ka ewu na-eme gịnị ka ewu na-eso ha ya esobe anyị o ya bụ na ana m ekene ụnụ n'ụzọ pụrụ iche ndị kpọrọ m mgbe gara aga n'obodo Copenhagen Denmark ndị Anambra eh, Brothers Welfare Association n'afa Anambra um, Europe niile maka mmemme ha melụ ụmụnna ndị nọ mba austria ndị nọ mba india ọzi ndị nọ dubai kedu ebe m ma ebido ebido anyị jere mgbe gara aga n'obodo cotonou ebe ndị nnewi north and south mere mme iri ji etu unu si akpọ anyị anyị na-atụkwa anya na anyị ga na-amatịpụ na-ewetara ndị mmadụ ife na-eme n'obodo ndị ọzọ tụmadụ etu ndị igbo si wee nọdụ na ngalaba dị mma ife ọzọ na-ewute anyị bụ na a sị n'obodo ọbụla i jelu onye igbo anọghọ ị ma na aka awụrụ ejirokwara anya dị mma were apụ ya bụ ọpụpụ ana m ayọ chineke ka mgbe na-eteha aka e je obodo ụfọdụ sị afụzina onye igbo maka na ọ bụrụ na be anyị dị mma ife ọ na-abụ i je ma togo ị fụ onye igbo i je malumfashi ị fụ onye igbo ebe ọ bụla i jere ị fụ onye igbo ebe niile a na-eje ugboro ole ka i jere ị fụ onye united arab emirates ka o bi ebe a ọ bịa ebe ahụ nwee ife ọ bịara ịtụrụ mana anyị nwa bụ na anyị na-eti igwe na-acha ha acha ka o wee dịla anyị mma anyị na-ayọ ndị chukwu gbalụ krismas bụ ndị be anyị gbalụnụ ndị ọzọ ka anyị nye aka na-akwalite etu unu si akwalite ndị onye ije ka a na-akwalitekwa ndị ọzọ ọ ya-enyekwanụ aka na mgbe na-eteha aka nwayọọ nwayọọ anyị a na-efichapụ ụbịam dị na agbata obi anyị dị iche iche a sịkwa na ụmụnna nwezuo akụ ee emụ na-eme ntọ na-ezu ori na-atụtụ ife onye nwere ife ọ na-eme ada atụtụ ife karịa onye ori dị n'ọbara ife na-ebukarị ife ndị ahụ ndị mmadụ enweghị ife ha na-alụ anyị asịrọkwa gị jee tụtụba ife mmadụ maka na i nwe ife na-alụ kama ka anyị nye aka ndị adọbasịla ego wepụtatụnụ nwa obele kwadonu ndị mmadụ na ọ bụrụkwa na be anyị dị mma ị bata obi eluo gị ana ọ bụrọ ị bata ị na-ezogharị maka na ị ma na ndị ndị ndị ekperima juru n'agbata obi mmadụ one pụrụ ọrụ oyibo nwere ife ha na-eme nọ n'ana Igbo bụrụ ekperima enweghị ife ha na-alụ ee ana m ekene ụnụ nwayọọ nwayọọ ndị onye ije na-agbago anyị emego ka ọtụtụ ndị mmadụ jeghachi na mahadum tata jee na-amụ asụsụ Igbo maka na mgbe na-eteghị aka malite n'afọ na-abịanụ anyị ga-etinyesi ọtụtụ ndị mmadụ n'ọrụ ndị ga-anọ n'ebe dị iche iche n'ala Igbo na-ezitela anyị ozi ife na-emenụ anyị na-esepụta ya na-egosi ụwa ka o si dị ma ndị anyị na ha ga na-aga mba ofesi mana anyị enweghị ike imenwu naanị anyị na-abụghị ma ọ bụrụ na unu kwadoro anyị ya bụ na ana m asị daalụnụ unu echefuna maka igbo ezuo nke a ya na-emezi oge ọbụla na nnewi january 1 ọbụla nke 2020 na afọ abịa ọ gasịa nke ọzọ ga-abịa mana i nwee mmasị na e mesịa ya na nnewi na ị chọrọ ka e meere gị na ị bụ onye ọka n'ịchọrọ ka ebunata ya ozubulu ha ebubechukwu ụzọ na ozubulu n'ịchọrọ ka ebunatara gị ya na nnobi n'ịchọrọ ka ebunata ya n'enugwu mmemme a ma ọ bụ ọgbakọ ndị igbo ezuo bụ ndị ụlọ ọrụ onye ije media nwe anyị jekwara na nke ndị um, ụlọ ọrụ cac dị na abuja wee gaa natakwa ikike gosi na anyị nwe nwee n'ife gbasara ịdị na-akpọkọba ndị mmadụ ya bụ ife mkparịmamụ ya bụ igbo ezuo ọ dị n'afa anyị i nwee mmasị ka a bịa na-eme ya n'obodo unu iji wee na-ewulite ife igbo anyị nọ ya ị gwa anyị anyị agwa gị ife a na-eme ife ka o wee yie ife maka na anyị nwe nya bụ agwa anyị nwa na-arụ ya na-emekwa gịnị na-abanyekwara nya bụ agwa aja n'ukwu ebe anyị na-eri ya eri ee nya bụ na anyị na-eri agwa na-alụ agwa na-abanyela agwa aja n'ukwu ekenego m ụnụ wee na-asị unu jide ka unu ji na ife unu na-eme dị mma ya na-agaziri unu ndị nke ṅụrụ iyi na ha ya atụla anyị unu ya na-agakwa n'iru ma ya arabụrụ ya egbuna unu egbu kama mara unu na unu kwado anyị agaba agaba ma ọkwa na unu nwa na-aga ee o nwere ike echi ọ bụrụ nwa gị ya na-alụzi n'ụlọ ọrụ ndị onye ije maka na ebe anyị na-eje etele aka ife anyị bu n'obi wee na-achịkọba ọnọdụ ndị igbo a tele ezigbo aka kama anyị ayaha emenwu ya naanị anyị mana ọ bụrụ n'ala bekee o wee bụ na chukwu gbara krismas wee fụ ebe ndị ọcha tụfuru kamera ị fụ nke ha tufuru etufu jee tụtụta efichara anyị butere anyị anyị chọrọ akụrụngwa dị iche iche anyị eji wee kwalite ife anyị na-eme ọ bụkwa na i nwe ego ka i ji jee ebe a na-ele nke ọfụ gota gota na ọ ya-adị anyị mma na anyị jiri aka anyị dọka naịlọn na ya bụrụ ndị ala na-eri na-emebi ife mere ntụfu ee ya bụ na akpụ mbụ inu anyị chọrọ nkwado etu a ga-esi wee bunie ọnọdụ ife gbasara ịdị eweta ozi ndị Igbo na-akụghị ya mmiri na-etinyeghị ya bekee na anyị tinye bekee n'ife ọbụla anyị na-eme bụ na anyị chọrọ itinye ya bụ na jenụwarị 1 ka ife niile ya-eme anyị esie achịcha sie mbiri sie ịkpọ ọka sie ọtụtụ ife sie ji a gwọrọ agwọ rie ụkpaka oh, ngwugwu a ya-atọ atọ aba uru na a ga-enwe mbọ ana m ekele nna anyị Peter Edochie maka ọ nọ live Mr. Ibu kpọkpọ onye konye ofu onye kwu na-eke nwaanyị abụọ buru na mgbada ekebikwa na mgbada aha abụọ anya wee bụrụ na mgbago Felix Ndukwe eh, eh, kedu ebe m ebido ebido Osita Molokwu Oliver Nayoka Egedege Africa MC Orange MC Opone MC Ọkwụlọkụ Udenji na Aguluzigbo eh, kedu ha emụm eze ugodo n'obi nke na-amakwa mbem n'obodo Austria onye Aguluzigbo ọ ga-anọkwa live kedu ndị m ma agụ ghara ibe ha ebee ka m ebido ebido Klint da Drunk ogbuefi I go talk Chief Imo anwụrụ ananụ ma ọ sị gị ọwara na-agbaghị mmadụ niile a ga-anọ live and direct MC Yom Amina e nkọli nwa afọ a mụrụ na mm, Umuohi Okija nọkwa live mụ onwe m maazị Ifeanyị Nwosu onye isi oche na-akpọkọ nya bụ mmemme anọkwa m ya ọ bụrụkwa na nkịta ya bụrụ fada krismas ee ya bụ na m inyo anya afụ ka nya bụ ife si aga ị kpọtụrụ anyị n'akala agwa gị etu e si wee sonye abalị ọ bụrụ nne ma anyị nwee platinum table for 10 ya bụ ebe mmadụ iri ga-anọ gbakọọ naanị 200,000 ị chọọ nke 20,000 anyị nwere anyị nwere nke 10,000 anyị nwere 5,000 anyị nwere 1,000 etu ọbụla aka luru gị fere ị na-abụ ka anyị wee mekọta ya wee gbachie ife anyị tụnyere were akpọ nya bụ oku anyị nwee ike si ebe a na-ebunite ife ndị Igbo na-eme unu echefuna na aka m bụ nwanne unu nwoke ahụ maazị Ifeanyi Nwosu ka m pụtakwụnụ onye ije